a sị gị na m amara nọmba gọvanọ His Excellency gọvanọ Soludo ọ bụ na m ji nọmba ya m ma akpọ ya kelee ya because ọgụ ọ na-alụ ugbu a mụ bido lụba ya na kemgbe 2 years ka m jiri bido sị ndị be anyị agwọzila oke ite na nwunye ite ha onye ọbụla ndị gwọrọ agwọ bute bịa ana m agba ya ọkụ ebe a mgbe m bịazị gbaba ya ọkụ ndị dibịa na ndị eze nwaanyị nọ na Anambra n'ala Igbo bidozie busoba m agha mana m akwụsị e mechara one of our sister here e lie nwanne ya na Obosi ndị arụsị je buru ya na Obosi je debe ya na arụsị na Ọkịja the sister bịa besara anyị akwa this case nọ na Anambra State Commissioner of Police they are aware of it anyị eje nye report from giving the report police Anambra sị anyị jee meghaa ili ka anyị dị sure e je mepe ili ọ dị na video ọ dị na record e je mepe ili ahụ hụ na na o nwezi ya nọ ebe ahụ o wee bụrụ ihe nwata na-ekwu na na nwanne ya ihe nwa ahụ na-ekwu na nwanne ya e liri eli na e buru eje na debe ya na arụsị Ọkịja bụ eziokwu maka e gosiri ya na fo- video ebe e buru ozu nwanne ya e liri eli je debe na- na arụsị na ọ bụ arụsị gburu and some of them a na-edebe ebe a i je ebe a ị ya-ahụ parts ha you will not see some of their private part akọtụọ ya so all those things ya-akwụsị ka a na-astọpụ ndị oke ite because oke ite a meziri ụmụaka be anyị anaghịzi arụ ọrụ nke pụta ọ sị gị na a ya-agwọ ọgwụ and ndị dibịa mere ụmụnne anyị ndị nwoke nọcha na mkpọrọ iji gwọrọ mmadụ oke ite ka o wee buo cocaine na o buo cocaine na ọ ya-agafere ndị ọcha gafere mm, monitoring onye gwọsịzie buru jebe Brazil jebe Libya e nwudo onye a tinye na mkpọrọ ndị be anyị nọ na mkpọrọ dị iche iche maka na ha nwere confidence na oke ite ya-azọ ha so ihe gọvanọ Soludo na-eme is right ma nwunye ite ma ndị eze nwaanyị ọ na be anyị ka m hụrụ na ndị dibịa na-agwa ndị na-eme yahoo bịa ka m gwọbara gị ọgwụ ka ị na-emeta yahoo encouraging evil in our land o nwedịrị ma ndị dibịa na-agwọchara fat na-emezi encourage agwa ụmụnne anyị ndị nwaanyị na-agba ashawo ha bịa ka a gwọbara ha ọgwụ na ha na-enweta ọrụ ashawo ndị ahụ needịrị ijidesi tụpụ ha tụpụ ha tụpụ n'ala be anyị ihe mere ndị otu anyị ọ ndị ụka ji adaba n'aka ndị amụma ndị ọjọọ bụ na anyị ndị otu anyị anaghị agụ baịbụl agbụgba ama juru na baịbụl bụ na ị na-agụ baịbụl ọfụma ị hụ ndị a bụ ndị wayo ọ ndị dibịa jiri yiri akwa suutu na baịbụl ị ya-ama ụfọdụ ndị amụma na na-achajizi mmadụ ego ijezi asị gị weta ego ka e wee rụọla gị ọrụ ngị ya eweta ego na ọkụkọ ka eje na mmiri na-akpọkwa aha jizọs na mmiri ahụ ụfọdụ asị gị je weta ọjị weta ego na ọkụkọ ka eje na iro chụọ àjà na aha jizọs ụdị ndị aja na baịbụl ndị a bụ ndị amụma ndị ọjọọ ndị a bụ dibịa jiri yiri akwa ụka ụfọdụ ya eje sị gị m, gị hapụ nwu- di gị ụfọdụ na-eme encourage sị gbaba n'ama amụma ọjọọ karịrị ugbu a because na ọ bụ ihe e kwuru na end time will come with this kind of signs so ihe eji ama ha buru ibu ma ị na-agụ baịbụl ọfụma ụfọdụ anaghị agụ baịbụl ha ụfọdụ ya ewere mmanụ a na-akpọ olive oil tebe nwaanyị nwunye mmadụ na private part ụmụ ihe ndị a jọrọ njọ onye amụma sị gị na e nwere 77 demon na private part 77 demon enwe ebe ọzọ ya nọ inside private part ka ọ ya eje nọ so ụmụ ihe ndị a jọsịrị njọ ọ ihe eji ama ndị amụma ndị ọjọọ ndị amụma agaghị ekwuzi okwu chukwu asị na ikwu okwu righteousness memba ga-agbalaga onye ezigbo onye amụma ya agwa ndị mmadụ kwuo ya ka ọ dị ihe m jiri sị na ahọ bụ 2025 ya bụ ahọ ịgbasa ozi ọma bụ na arụ na-eme ndị be anyị sị na arụ gbaa ahọ ọ bụrụ omenala and anyị achọghị ka arụ bụrụ omenala n'oge nke anyị ị ma na ihe a na-akpọ social media dị powerful ọtụtụ ndị mmadụ jiri ebe ahụ ma ndị witchcraft jiri ya na-eme advert about their group ndị marine different occult temples and you see na ndị na-ejezi ụka bụ ndị na-ajoinzi ma witchcraft ma marine ma ndị occult dị iche iche ndị na-ejezi ụka bụ ndị na-eje be dibịa ji agwọ okite na nwunye ite because na ndị dibịa na-apụta na social media bupụta ite ha sị na onye jee nweta ego nwere uche na ọ bụ aghụghọ ọ ya e jiri kwuo na a sị na anụ gbaa ajọ ọsọ agbịrị ajọ egbe ebe ọ bụ na ha na-apụtazi na-achọ ịdọpụ ndị otu kristi from our faith anyị agaghị ekwe anyị etizikwa dia tu ala nọ na ngor okpala na that five community eziama ntu ikem amala alatia oge m jere ịzụ ala ebe ahụ ọ five community ahụ ma ndị igwe ha bụ onye gwara m eziokwu na ha ya eresi m ala na ebe a mụ na-achọ ịzụ bụ gọọmenti nwe na gọọmenti akọmpensetiala ndị obodo with receipt and evidence 18 years ago during the time of Governor Achike Udenwa ọ ndị obodo niile a gwara m wee gazie na gọọmenti o wee bụrụ na ihe ndị igwe ahụ kwuru bụ eziokwu meeting ebe ndị igwe ahụ gbakọrọ kwuo ya nọ na social media gọọmenti ewere gwa m na ihe a bụ ala gọọmenti by God grace site na amara Chineke anyị enwee meeting nke gọ- nke gọọmenti Imo steeti kpọrọ mụnwa na ndị obodo ahụ anyị enwee meeting na Owerri na nke Eze Imo ugboro naabọ na ịtọ before anyị abanye ebe a enwechago meeting ugboro naabọ na ịtọ with ndị gọọmenti and with the community and with Zion members before anyị abanye ọrụ ebe a that land is the land we acquired from the government and the community heads are aware of it so ndị ahụ na-ekwu na a nara ha ala ha ị ma na ụfọdụ ndị na-ere ala ebe ahụ ọ ndị ahụ resịrị ala gọọmenti na-achọ ka ha si ya ekpuchie ndị Ngor Okpala niile obi aṅụrị dị ha na anyị bịara maka na a na-ele ara- ala ha 150,000 before mana ugbu a bụ 7 million 10 million naira 11 some places 15 million ugbu a ụfọdụ n'ime ha ga-akwaba papa ha nwụrụ anwụ ga-akwaba ozu na-akwagharị ozu ugbu a ụfọdụ n'ime ha ga-enwe ezigbo ụlọ na-arụzi ụlọ because ala ha niile arịala onye ọbụla bụ onye Ngor Okpala ga-asọpọtụ Zion onye ahụ obi ya jọrọ njọ jọkarịa ekwensu na onwe ya mana imirikiti ndị ebe ahụ sọpọtụrụ anyị because obodo ha na-emepezi emepe ọ bụ ihe jọrọ njọ jọkarịa udele si karịa nkakwụ n'isi ị na-ege m ntị ka m na-ekwu okwu na Zion ihe anọ mgbe m na-ekwu na-ayọ ka a hapụ ya ị lee ihe na-eme n'ala Igbo today ọgba aghara adị everywhere ka a hapụ Nnamdị Kanụ eso m n'olu na-ekwu mgbe ọbụla ka a hapụ ya na-ayọ aka na-achị Naijiria ka a hapụ ya maka ama m na ala Igbo na-aghasazi aghasa egwu na-atụzi ndị mmadụ ebe ịrụ ụlọ ebe ịrụ company anọgo m na nrọ hụ nga maazị Nnamdị Kanụ pụtara o teego mgbe m jiri kwuo ya fada apụtara m kwuo ya daja n'altar ụfọdụ ndị ọjọọ ga-ahụ m n'anya sị na mụ sị na ọ ya-apụta na disemba ka ha wee sị na ihe m kwuru bụ fake but ana m ayọ aka ji obodo aka na-achị obodo a ndị naijiria president senators anyị niile ndị gọvanọ anyị ka ha nye aka ama m na ọ pụta ọgbaghara dị n'ala igbo today tigbuo zọgbuo ndị mmadụ ego adịzie because ndị na-ewelata ego na-atụzi egwu ịrụ ụlọ ịrụ kọmpin ndị mmadụ na-ebupụzi business ha ebupụ ndị mmadụ na-agbakwụzi ọsọ n'ọtụtụ ala Igbo mana ọ pụta kwuo okwu ugbu a everywhere ya-ajụ oyi ọ ihe m ji ayọ ka a hapụ ya ka ọ